Aidan Walsh aige, an ceann tógtha aige ag Walsh agus is cuma aige go raibh camán ag teacht ó Ronan Maher. Anois, an féidir le Corcaigh é seo a bhuachtaint? Déanta go deas aige Lehane agus tá an luas aige siúd ach arís, pointe ar phointe atá i gceist acu agus gan aon róshuim acu sna cúil. Yeah, seo é a labhrann siad anois sa chluiche mar is atá, an próiseas, caithfidh tú an próiseas a leanúint agus a leanúint agus tuigim go maith cén fáth, but féach, Ní amháin go ndeineann Aidan Walsh é sin, but leanann sé ar aghaidh agus thá sé ar an líne 45 nuair atá an deis sin ag Lehane agus ceapas nach mbeidh gur thóg sé just soicind, leath soicind breise go raibh deis ann an liathróid a chur trasna. Barry Heffernan istigh. Braithim ort, a Dhiarmuid, nach bhfuil tú ró-thógtha leis an bpróiseas. Ní bhíonn. Tá an cluiche athraithe, tuigim, ach ag an am céanna just bím i gcónaí, bhuel, bhíos i gcónaí ag iarraidh, b'fhéidir, é a fhorbairt. Agus is minic a tharla sé, a Bhriain, go rabhamar deich nó fiche cúilín chun deiridh mar sin. Anois bhfuil an ceann san díreach laistigh den gcuaille ag Jake Morris. Tá go deimhin. Pointe déanta as. Yeah, cúilín deas arís ó Jake Morris. Ceapas go raibh sé go dtí seo, you know, an-chuid deiseanna aige toisc go bhfuil an liathróid ag preabadh timpeall os a chomhair ach sin imirt níos dírithe agus níos fearr.
Michael Breen, tógtha aige John McGrath agus an aire beagán scaoilte anois. ag Corcaigh am aige siúd casadh timpeall, marc a thógaint agus an pointe a dh'fháilt. Seo hé, is dócha, agus i ndáiríre, a Bhriain, faoin bpróiseas sin atáimid ag caint air. Like, nuair a leanann tú an próiseas, tá a fhios agat go bhfuil sé ann agus like just go gcaithfidh tú glacadh leis, ach nuair atá tú ar thóir rud éigin, nuair atá tú ag, nuair atá rud éigin ag teastáil, tagann rud éigin níos fíochmhaire amach asat anois is arís. Anois is arís, táim a' rá, like, ní hé go bhfuil, nach bhfuil an cluiche críochnaithe ar aon chuma, but. Bíonn frustrachas orm lena leithéid anois is arís sa chluiche mar is tá. Agus déarfainn nach bhfuil tú i d'aonar. Anois an sliotar i lár na páirce. Mark Coleman a d'iarraidh é a chur chun cinn do Chorcaigh ansan ach beirt nó triúr timpeall air. Ní foláir nó tá Sheedy ana-shásta go deo lena bhfuil déanta anseo tráthnóna aigena fhoireann. Ní raibh aon díobháil in aon chor turas a thabhairt thar sáile, d'réir dealraimh. Ach is dócha ar deireadh thiar, i gcomhthéacs na bliana ar fad ar fad, sé an tarna lá déag de mhí Bealtaine an rud is tábhachtaí anois don mbeirt bhainisteoir seo. Cheithre neomat go leith nó mar sin le dul agus ní fheadar go díreach cad tá bainte ag John Meyler, ní amháin as an gcluiche seo, as an bhfeachtas sraithe go léir chomh maith. Ach bhíodar go maith chun deiridh inniu. Níl aon amhras na thaobh san. Agus b'fhéidir roinnt daoine bhí á dtriailt acu in ionaid Tim O'Mahony, Cormac Murphy, Aidan Walsh. N'fheadar an bhfuil áiteanna cinntithe acu nó a mhalairt. Anois mar sin Ronan Maher chun an poc sleasa seo a thógaint. Tógtha aige Patrick Maher. Ceann gairid aige siúd agus seolta isteach ansan i dtreo na gcuaillí ach tá sé curtha ar dheis aige Noel McGrath. Bonner Maher an-bhroidiúil ó tháinig sé isteach. 3,681 atá tagtha isteach go Páirc Uí Rinn tráthnóna ach taispeántas ábhar díomách ó Chorcaigh is ea é. Níl aon amhras na thaobh san. Patrick Horgan i measc na ndaoine ná fuair b'fhéidir ná fuair sé soláthar le dealramh. ach níor éirigh leis aon rian a dh'fhágaint ar an gcluiche. Seo chun Barry agus, bhuel, choinnibh sé an ceann, ach bhfuil an liathróid imithe amach thairis do líne? Níl. Anois na guaillí oscailte aige Maher agus ceann mór diamhair seolta isteach aige Tim O'Mahony, leacaithe anuas aige. Má tá, tá sé fachta aige Bonner, agus an cóngar chun an chúil arís, is suim leis siúd. Snaptha leis go deas aige Callanan ach an ceann san ag sciorradh don gcamán ansan agus scafa ar fóraoil. Mar sin 16 phointe de bhearna i gcónaí ann. Mark Keogh mar sin istigh in áit Shéamus Callanan. Sé i bhfad níosa shásta Callanan ná mar a bhí deireadh an lá deireanach is é ag fágaint na páirce. Agus gan dabht Éamonn Ó Sé le filleadh go luath. Deirtear linn go hoifigiúil ná beidh sé leo nó go mbeidh deireadh leis an tsraith. Ach pé ní é beidh fáilte roimis. Robbie O'Flynn buaite chun cinn chomh fada anso le Luke Meade aige sin agus tá an ceann san curtha ar chlé aige fear Bhaile Núis. Diarmuid, Dá mbeadh fút maidir le laoch na himeartha, an bhfuil aon Chorcaíoch tar éis dul i bhfeidhm ort, cuirfidh mé mar sin chugat é?
Bhí mé ag féachaint timpeall, le Chris Joyce ag teacht amach le cúpla liathróid agus ag iarraidh an rud ceart a dhéanamh aon uair a bhí sé aige. Cormac Murphy ag obair go dian b'fhéidir i lár na páirce, Noel McGrath agus Michael Breen tar éis sár-taispeántas a dhéanamh ag an am céanna. Deacair teacht ar aon Chorcaíoch ag an bpointe seo. Scata imreoirí ar an taobh eile. Déan do mhachnamh air sin, John O'Dwyer. Táim cinnte ar dhuine acu siúd. Déanta ar fheabhas ar fad an turas san agus anois deis anseo ag Corcaigh. Féach air sin, gan duine beo istigh. Darren Browne, bhí sé buailte isteach aige sular thug sé fé ndeara ná raibh éinne istigh. Bhíodar ar fad bailithe timpeall ar a chéile sa trian láir. Anois Aidan Walsh. Déanta go maith aige siúd Luke Meade a bhaint amach. Chuir sé ceann amú ní rófhada ó shin ach tá an ceann seo buailte cruinn aige agus pointe ana-dheas.
Yeah, pointe ana-dheas cinnte. Arís, an rud ceart a dhéanamh ar an liathróid but yeah, an rud, an deis aon rud a fhorbairt ansin.
Mar sin beidh Corcaigh sa chluiche dícháilithe dealaithe an tseachtain seo chugainn agus beidh géarghá le feabhas mór groí ó cheann ceann na páirce caithfidh tú a rá agus tá cheithre neomat fágtha sa sciúirseáil seo, am cúitimh gortaithe. Alan Flynn. Bhuel, bhí Barry Heffernan ró-chóngarach do ansan agus deis aige Corcaigh ar phointe déanach ansan. Tógtha aige Mark Coleman. Bhí Dónal Ó Gráda á rá go b'in é an chúis b'fhéidir é siúd a thabhairt isteach agus níl an scil sin caillte aige.
Níl, cinnte. Aon rud atá tar éis teacht sa darna leath chuige, thóg sé an deis a leanúint ar aghaidh aon rud a thá ag preabadh timpeall ar aon chuma.
Cheithre phointe déag anois. eatarthu. Gearrtha amach arís aige Mark Coleman. Curtha amach i dtreo an chliatháin aige Walsh anois. Guala láidir tógtha aige. Trasna anso go dtí Horgan agus arís seachas féachaint cé bhí laistigh. Seolta thairis an trasnán aige Patrick Horgan. Yeah, tá sé suimiúil a bheith ag smaoineamh ar Éamonn Ó Sé ag filleadh ag an bpointe seo. chomh maith, a Bhriain. Is dócha go bhfuil siad ag tnúth go mór leis teacht ann. An t-aon rud go bhféadfadh tarlú ná go mbeadh drochthionchar ann ach ach ní dóigh liom, níl an chuma air go bhfuil ar chor ar bith.
Tá imreoir nó beirt gortaithe anseo so tugann sé aga, cé atá roghnaithe agat Diarmuid mar laoch na himeartha. I mean tá an méid sin tar éis dul ar aghaidh agus an méid imreoirí ceart ag imirt agus ag déanamh an rud ceart an t-am ar fad ach domsa an just an rithim, sé rithim an chluiche ná rithim an imreoir agus rithim an imreoir sin a bhí éis ná stiúrú ná Jason Forde thar a bheith, gach rud thar a bheith éifeachtach aon rud a dhein sé, críochnú, pucanna saor, cruthú, imirt taobh thiar nó timpeall air, is é just agus ba scéal brónach é a fheiscint ag fágaint na páirce agus é tar éis an méid sin a dhéanamh. Sea tá sé istigh sa seomra feistis agus cóir leighis á chuir air fé láthair. Agus cárta buí fachta aige Cathal Barrett, n'fheadar an bhfuil ceann aige Horgan ach tá Aidan Walsh gortaithe. Thóg sé guala trom ansan tar éis dó an ceann deireanach, pas deireanach a thabhairt. Agus tá cárta ar a laghad aige Cathal Barrett ach féidir go bhfeicfimis ansa. James Barry ar thaobh amháin agus Maher, Ronan Maher ón dtaobh eile agus Cathal Barrett. Is dócha go bhfuil sé díreach ansin. Níl, ní an ghualainn, n'fheadar an gualainn b'fhéidir é, cheapas nuair a thit Ronan Maher air ach is é an ceann b'fhéidir, is cosúil go bhfuil sé ceann, yeah, sí, b'fhéidir an buille just ag an tús. B'fhéidir ar eagla na heagla go mbeadh aon rian den gcomhtholgadh air go bhfuil sé bainte den bpáirc, tá sé thart mar chomhrac gan dabht agus thart le tamall ach gortú aige Corcaigh, ní chabhróidh san lena gcás. Anois Pádraic Maher, dhá neomat le dul. Jake Morris, ligeann sé don sliotar preabadh go deas agus tá slí déanta aige dho fhéin ach tá an ceann san fós san imirt. Cahalane ag tarrac agus é ag tarrac ar an dtalamh anois ach fachta ansan aige Michael Breen, sin an-bhlocáil go deo. Luke Meade, is dóigh liom a dhein é sin. agus bhí crógacht ag teastáil chun a leithéid de ghaisce a dhéanamh, Robbie O'Flynn. D'iarr Robert Byrne a chaitheamh de, an méid sin déanta, tógtha go deas aige Lehane agus na cosa anois aige, b'fhéidir, ar Alan Flynn. Barry Heffernan ag teacht trasna ach éalaithe tríothu beirt agus pointe an-bhreá, an-bhreá ar fad is ea é sin aige Lehane. Is pointe den chéad scoth é, like, féach ansan, tá an triúr air, tá an, bhuel, tá a fhios againn go bhfuil an luas air but nuair a chasann sé timpeall, féach, is é an, An gluaiseacht sin istigh, bíonn an rud is tábhachtaí chun an spás a chruthú dó féin. Ceithre phointe as a chéile aige Corcaigh anois ach tá na scóranna san ag teacht buille beag déanach agus na Tiobradaigh ag críochnú ar an ionsaí arís. Noel McGrath, Cahalane, cuireadh siar go cliste aige. Deacrachtaí aige Darren Browne. Triúr sa líne lánchúil ag oibriú le chéile ar fheabhas ansan amach go dtí Joyce anois. Seo chugainn arís anois iad, Ó Floinn, John O'Dwyer gafa siar ag leanúint na himeartha agus fachta aige Barry Heffernan ar deireadh thiar anois, ag iarraidh aige Páraic Maher, Bonner Maher a bhaint amach, an méid sin déanta. Leath slí anois idir an dá chúl. Agus bhí Patrick Horgan ag teacht isteach ansan ach tá na ceithre nóimeat caite anso. Seo chugainn Breen, cúpla seans aige siúd ar chúil tráthnóna agus bhfuil sé críochnaithe le pointe déanach? Tá go deimhin agus sin pointe a dh'fhágann trí cinn déag de bhearna eatarthu. Yeah, gach rud atá déanta aige go dtí seo, now an-chuid spás thart timpeall air agus gach rud ag rith leo ach Michael Breen, aon uair a fuair sé an liathróid, tá sé tar éis an cinneadh ceart a dhéanamh le gach uile liathróid. Is gan dabht go mbeadh Breen go láidir leis san iomaíocht i laoch na himeartha tráthnóna is dóigh liom ach tá seans anseo agus mí-ádh ceart ansan ar Jack O'Connor atá tagtha isteach nár éirigh leis an sliotar a bhuachtaint ach is iad leaideanna Thiobraid Árann do b'iad súd na máistrí inniu gan aon cheist in aon chor fé agus arís b'fhéidir dá mbeadh san tarlaithe níos luaithe sa chluiche go mbeadh cárta faighte aige Shane Kingston. Ach ní suim le Seán Cleere anois é agus n'fheadar cad as atá an t-am breise seo ag teacht. Tá cúig neomat sa bhreis imeartha aige agus Ronan Maher ardaithe trasna aige siúd. Seachadadh John O'Dwyer Noel McGrath agus ní mór ná gur dhein sé blúire álainn scile ansan. Ach is aiges na Tiobradaigh a bhí an scil, an díograis, an dícheall agus an bua ar deireadh thiar anso agus beidh Liam Sheedy sásta le sin. Tuigfidh sé mar atá Nach bhfuil aon chosúlacht idir Chorcaigh an lae inniu agus an Corcaigh a bheidh ar a aghaidh amach i mí na Bealtaine agus ní bheidh ní bheidh sé ag déanamh talamh slán de éinní bunaithe ar fhianaise an lae inniu ach an méid sin ráite dh'imríodar go diail ar fad dh'imríodar go maith le chéile bhí na pasanna ag sní le chéile go deas acu agus bhuel fuaireadar dhá chúl ar deireadh nó cúl ansan ar deireadh thiar agus ba leor é chun. Buille trom a bhualadh ar Chorcaigh. Cúpla gortú leis ag cur tinnis ar Chorcaigh t'réis an lae inniu. Ach bhí sé díomách b'fhéidir go háirithe sa tarna leath mar chomhrac ach bhuaigh an fhoireann is fearr, an dtuigeann tú. Cinnte go raibh ansan ag smaoineamh cad is féidir, cad a dhéanann tú le seo? Dá mba rud é go bhfuil tú you know John Meyler nó imreoirí Chorcaí na ceannairí conas a chuireann tú an bhféadfadh tú just a rá ok glacfaidh muid leis tharla sé bogfaidh muid ar aghaidh nó an bhfuil rud éigin in id aigne ag smaoineamh conas gur féidir linn titim chomh híseal san like ba cheart nach bhfuil imreoirí ar chaighdeán imreoirí Chorcaí ansin ag titim agus ag sleamhnú siar an méid sin just ba cheart nach dtarlóidh sé riamh i ndáiríre má thánn siad chun rud éigin a dhéanamh i mbliana.
Tagaim leat, ach an méid sin ráite, tá's agatsa agus tá's agamsa ná beidh siad mar seo i mí na Bealtaine, beidh siad prapáilte agus beidh siad scoite chuige i bhfad Éireann níos mhó. Ach bhíodar go maith chun deiridh tráthnóna, é buaite aige Tiobraid Árann anso cois Laoi, haon a fiche naoi acu súd, haon a sé déag aige Corcaigh.
Agus tá an bainisteoir buacach, Liam Sheedy, tagtha chun labhairt linn.

I suppose every game we go out we want to be competitive and and people are playing for positions on the team so you know it's all a building process obviously but um you know there's there's good competition at the moment so every chance you get you have to take it. Thanks very much Seamus.
Yeah, no problem.
Sár jab déanta ag Séamie Callanan ansan agus go deimhin ag an fhoireann iomlán a d'imir le Tiobraid Árann anso tráthnóna inniu. Díreach le rá libh so tá sé cloiste agaibh cúpla uair ansan go bhfuil Tiobraid Árann tar éis áit a bhaint amach dóibh féin insan mbabhta ceathrú ceannais so níl aon rún ann a thuilleadh Mar de ghnáth ní thugaimid amach an toradh nó an scór a bhí ann sna cluichí eile ach mar nach raibh aon comhscór idir Chill Chainnigh agus Loch Garman tá Tiobraid Árann tríd ar difear scórála. B'fhéidir gur fearr dúinn gan a rá libh cad a tharla sa chluiche sin idir Chill Chainnigh agus Loch Garman go fóill ach bhí buaiteoir ann but fágaimid é sin i gcomhair lá eile mar go dteastaíonn ó daoine b'fhéidir féachaint air sin tar éis an bhriseadh agus mar sin de. Ach Clare, ag féachaint ar Thiobraid Árann. Foireann iontais mar bhíodar imithe as an tsraith. Taispeántas dochreidte ó thús go deireadh. Fuair gach uile dhuine scór ón 8 go dtí na 15 inniu agus chonaic tú Jason Forde inniu, Kevin, gur thug siad you know rogha maith dos na tosaithe a rogha rud a dhéanamh amuigh ansin but an fonn oibre a bhí orthu ar fad, Michael Breen agus Noel McGrath i lár na páirce, obair dochreidte, obair den scoth, na cúlaithe chomh maith, bhí gach éinne ó Thiobraid Árann, gach imreoir i mbarr a nirt is a réime inniu. Is ar éigean gur oibrigh Alicante dóibh mar bhíodar lán d'fhuinneamh agus lán de gach rud atá ag teastáil uait ag an bpointe seo sa tsraith. Sea, agus an é seo an seana-Thiobraid Árann ar ais arís nó an é nach just níor tháinig Corcaigh isteach ar aon chor chun imirt? Bhuel, mar a luaigh Liam ansan, mí Márta atá ann agus ní bhuann tú aon rud dáiríre i mí Márta ach chomh maith leis sin, bhíomar ag iarraidh kind of bogadh ó Séamus Callanan agus Pádraig Maher agus ag iarraidh na himreoirí óga a fheiscint. ag teacht isteach sa chluiche ach de réir dealraimh inniu is iad Michael Breen, Noel McGrath, John O'Dwyer, you know Pauric Maher ag amanta, like d'fhéadfadh Jason Forde, d'fhéadfadh Séamus Callanan like tháinig siad chun tosaigh, bhí siad ar fheabhas agus d'imir siad ar fad go hiontach. Ní fhéadfá drochrud a rá fúthu inniu, rinne siad a ndícheall agus fuair siad an toradh is dócha. Fuair siad an toradh go deimhin.
So, Tiobraid Árann mar sin, tríd go dtí na babhtaí ceathrú ceannais an deireadh seachtaine seo chugainn. Ach cé a bheidh leo? Tá fhios againn, gan dabht, Luimneach a bhuaigh an cluiche ceathrú ceannais aréir agus tá na Cláirínigh cáilithe ón tseachtain seo caite chomh maith ach bhí cluiche mór eile ar siúl tráthnóna inniu agus é sin i bPáirc Innovate Loch Garman agus na buaiteoirí den gcluiche áirithe seo, cáileoidh siad don gcluiche ceathrú ceannais chomh maith. So fanaigí linn don gcluiche iomlán atá ag teacht tar éis cúpla fógra.